Saludi a totus amigus e amigas de Ràdiu X a Novas, oi est cenàbara su cincu 'e su mese 'e cabudanni, seus lòmpius giai a sa 'e dexi puntadas de Novas, intzandus seus fadendi unu bellu tretu Unu bellu tretu de scroveta de totu is eventus chi podeus agatai girendi po sa Sardìnnia, ma no sceti eventus, poita Novas est fintzas unu atòbiu po fueddai, po presentai lìburus, discus, e in custa puntada eus a fueddai de unu lìburu bellu, speciali, unu lìburu chi tenit sa boxi cumenti protagonista. Ma lassaimì presentai s'autora de custu lìburu. Ben'agatada Gisella Vacca, saludi. Salude Miriam.
Cumenti stais?
Eh bene, unu pagu caente galu peroe istamus bene. Beni meda, seu meda cuntenta de ti tenni innoi ospiti de Novas e m'at fatu praxeri meda poita apu ligiu cun grandu praxeri su liburu tuu, ca si tzeriat La mia voce libera, cose che ho imparato sul canto e sulla vita dd'at publicau il Cenacolo di Ares e est unu liburu ca est bessiu Ocannu passau, giustu? Eia, in su duamilla e bintibatero. In su duamilla e binticuatru, però est unu liburu de importu, est unu liburu chi tenit una parti pràtica, nareus, una parti teòrica, però fintzas cosas pràticas ca eus a biri fueddendi de custu liburu cun Gisella. Si presentu Gisella. Gisella Vacca est originaria de Ovodda. Eia. Est un'artista poliedrica e versàtili, poita issa fait cosas medas in sa vida, po traballu, po passioni, est cantadora, atora de teatru, de cìnema, regista e autora fintzas de teatru. Est ideatora e intèrprete de recitals de poesia chi esplorant is cantus de sa traditzioni e de su mundu, però in una crai culta. La mia voce libera, ca est custu lìburu, est su segundu traballu chi a pustis de sa regota de poesias Sulla mia carne morbida chi fiat bessida sempri cun Cenacolo di Ares in su duamilla e dexiaseti, ses maista de cantu modernu e de teatru musicali in sa Scola Cìvica de Mùsica de Casteddu. Custu est giustu una sìntesi, nareus, de is cosas chi chi fais e chi as fatu. Cali cali est sa cosa, cumenti tui t'identìficas de prus? Cali est su, nareus, s'arrolu, sa Su tìtulu ca ca tui naras candu ti ses presentendi.
Sos tìtulos no m'agradan meda, depo nàrrere, si si mi dimandas cale de custas cosas m'agradat a de prus cantare, poite cantare est, lu naro semper e m'arrepito, perdonami, però poite cantare est sa cosa chi prus t'acurtziat a Deus. Sant'Agostinu anaiat ca cantare est pregare duas bortas e puru si no est a preare po mene no l'isco est una un'allegria chi mi faet benner cantare duncas m'agradat totu totu su chi fatzo m'agradat meda Però cantare est. Sa cosa prus bella ca. Prus bella e prus dificile puru, deo nao sempre cando canto est comente chi m'ispozere innanti a su pubblicu e est prus dificile meda, fortzis poite po cantare serbit medas cosas Però in dogna casu est sa cosa chi m'agradat prus. Be', e si bit e si ligit in custu liburu, si cumprendit ca cantai est sa cosa ca ti praxit de prus poita ci funt fintzas esercitzius ca tui cunsillas candu a sa genti ca est ligendi su liburu, ma ci eus a arribbai pagu a pagu. Ita t'at portau a scriri? Parteus de s'inghitzu de custu progetu editoriali, ita t'at portau a scriri custu liburu? Fiat unu, nareus, unu traballu ca teniast giai in su cadasciu o nci as traballau custus ùrtimus annus? Poita nci funt fintzas appunti sparsi, nareus.
Eja, custos appunti sparsi m'est benniu poite cando apo prus a mancu acabau su libru mi benian ideas e pentzao, comente comente fatzo a ponnere como chi ch'est totu in ordine, comente fatzo a lu ponnere, e tando apo pentzau, li ponzo in totu sos capitulos li ponzo custas rigas minoreddas, peroe cun d'unu cun d'unu àteru apuntu importante, tando comente l'apo iscritu, est custu progetu, po narrer sa beridade, l'avio pentzau una pariga, zai in su, una pariga medas de annos ca ca poite Po fàere un'ispètzie de promemòria po sos alunnos mios, poite cada tantu, comente fudi custu esercìtziu, comente custa cosa de sa respiratzione, s'esercìtziu de articolatzione. E tando avio comentzadu a pònnere po iscritu ideas, cosas. E poi a unu certu puntu babbu meu, puru si fudi meda meda antzianu zai, at tentu un'orrutorza in su momentu de de cando an an serrau totu e tando deo po una parighe 'e annos viazzande sempre de de 'Asteddu a bidda E mi soe ocupada de issu, l'apo aumpanziau in s'ùrtimu tratu de sa vida. E 'un tristura depo nàrrere puru si fudi betzu, peroe a sa fine a pustis si ch'est andau apo pentzau, tenio bisonzu de una 'osa bella, poita dopo una morte, comente a nàrrere, mi serbit como una Una 'osa depo fàere nàssire carchi 'osa de novu e de bellu e tando apo piau custas rigas e e m'est benniu e t'est benniu custa totu custu e m'at fatu bene fintzas a lu fàere poita est stetiu un'ispètzia de de 'ura puru po mene, po su dolore 'i tenio, po totu.
E custu, custu chi ses narendi ca est bellu meda de importu, immoi si cullegat a sa segunda pregunta ca ti fatzu, ca est s'arrelata tua cun sa scridura, cun cun s'atividadi de scriri, cumenti dda bivis tui custa atividadi, chi est una atividadi fitiana de dònnia dì, chi est una cosa, cumenti as nau tui, terapèutica, Ca ti curat, ca ti fait beni. Totu s'arte est una cura, segundu mene. Ite relatzione tenzo cun s'iscritura? No l'isso, poite deo apo sempre iscritu lìteras. De cando fui minore, po esèmpiu, deo so bènnia a Casteddu a istudiare, 'i fui galu una pilochedda m'ant mandau, ant tentu meda Comente si nat meda fiducia babbu e mama mi mandare innò de sa prima liceo, però e deo fui no e fui cuntenta de essere innò, però tenio una una una nostalgia de de de sa bidda, de sos amigos de de sa familia e deo penso ca su primu su primu semene est istau custu, deo iscriio zai de tando lìteras po esempiu Sa copertina de su libru, custa lìtera, custa est una lìtera de mannoi meu, poite tenzo custas duas lìteras, poite fudi betzieddu, mannoi, e deo comente 'onto in su libru, l'aio cunfessau chi 'erio fàere sa cantante, e issu m'aiat iscritu, cosas chi podides lèzere in su libru, E apo postu, no isco, comente simbulu puru, no, custa, custas rigas de de mannoi. E tando iscrio literas, però po esempiu no apo mai iscritu poesias, cando fui adolescente, mai apo tentu custu bisonzu, solu a a unu certu puntu deo nao, totu su chi deo fatzo e apo fatu mescamente sas cosas de arte, mi sunis arribadas, arriban, arriba arriba no l'isco po sas poesias, ma m'arriba unu versu e deo tando triballo in pitzu de de custu versu, peroe sa prima, su primu su primu semene est sempre un'idea chi m'arribat, s'ispiratzione no l'isco De unde, deo nao de s'universu, tenzo un'idea unu pagu istramba de sa vida poite pentzo chi su divinu tenza bisonzu de nois chi semus incarnaos po isperimentare cosas chi chentza unu corpus no est possibile a faere, chentza una mente, chentza unu corpus e tando lu pio comente unu dovere Cumenti unu traballu, fintzas unu còmpitu, una.
Unu còmpitu.
faina. De custu, puru ispirituale, deo la pentzo goi. E tando, comente m'est bennia, m'est bennia goi. Mi vergonzavo puru unu pagu a s'initziu. Poita? No l'isco poita, poita mi pariat, a iscriere poesias mi pariat una cosa de Poita est tropu intimu sa scritura de poesias? No, no, poita est tropu mannu, no poita est intimu. Est mannu seguramenti, però candu unu si ponit a scriri poesias mancai ndi bessint a foras pentzamentus, arrexonus chi funt prus fungudus, prus intimus de nosu etotu, no? Però non, non la timo, custa, custa cosa non la timo. a m'ispozare, una borta chi canto innantis a pessones it'est iscriere. Certu. E tando, gai, sunis bennias custas cosas, est benniu custu libru, e deo solu arrespondo. A custa tzerriada, a custa boxi chi t'est tzerriendi. A propositu de boxi, giai chi est, sa boxi est sa protagonista, poita sa boxi est libbera in su titulu de su libru tuu.
E duncas sa boxi, in dogna declinatzioni, est su centru de, nareus, de s'arraxonu cosa tua, de su traballu tuu. E intzandus, e seguramenti tui tenis una respusta ca est bella, apropiada, ca est manna, in su sentidu ca est fintzas tecnica, poita tui traballas cun sa boxi, però ita arrolu giogat sa dimensioni corporea, fisica, de sa boxi? No sceti candu ascutaus, ma puru candu seus ligendi, e e seus ligendi una boxi ca ndi bessit de unu contu, de un arromanzu o de unu sàbiu. Intzandus, cumenti ndi bessit custa dimensioni fìsica de sa boxi? Deu nau sèmpere su corpus, no est solu su corpus, però puru sas emotziones sunt comente un'allònghiu de de de su corpus. Sa boe Est arrespòndere a totu, est est una cosa fìsica poite nassit dae su corpus, peroe nassit puru dae sas emotziones, poite si deo so triste, si deo so alligra, si deo so smarria, sa boe arrespondet a totu custu e duncas est comente una cosa chi no no si no si partzit de su corpus e cando tue lezes o cando tue isurtas o bies o bardias un'ispetaculu puru e deo creo meda in s'acatarsi de s'arte e duncas su corpus ch'intrat semper semper. Su corpus e sa dimensioni emotiva, sa dimensioni spirituali ca funt acapiadas, cumenti as nau tui, no nci podit essi una menti chentza unu corpus e viceversa. E puru si si bi sunis cantantes cantan cun sa mente, mescamente cun sa mente, però mancat una cosa Tropu importante est su coro, po esempiu, puru una bella boe chentza, si tue no intendes indrainto 'e custa boe, carchi vibratzione chi benit propriu de su coro no no ti. No ti lassat nudda, no ti narat nudda. Po mene, a su mancu po mene est goi. E cali est una boxi ca po tui tenit custas custas callidadis, custas caratteristicas de. Deo Ddas agataus cun su liburu. Eia, poite m'agradat meda poi po abarrare in Sardigna, su poveru Andrea Parodi teniat una boe de anghelu, duncas non tenet, galu oje non tenet, non b'est una una boe innoe non b'est. In su mundu, po esempiu, a mene m'agradat meda custu Custu cantante de su Uzbekistan, no l'isco mancu a lu a lu narrer, Dimash, Dimash tenet una voe chi paret chi arribet de su 'elu, una tenet no una voe, tenet comente minimu tres o battero voes chi sun in armonia, issu c'at unu muntone de canticos Totu custas boes mi commovent meda, Dimash, Dimash, tue iscries Dimash poite tenet unu unu lùmene chi est tropu dificile de. Intzandus dd'eus a circai, Dimash de s'Uzbekistan as nau, berus. Mi paret siat de su Uzbekistan, de de cussos logos po abarrare in s'àmbitu de s'òpera, po mene, a pustis de Maria Callas no no
non b'at prus nemos, però in Sardigna puru in sa lìrica, a mene po esèmpiu m'agradat meda meda Francesco Demuro, non solu comente cantante, però puru comente comente pessone, poite l'apo bidu po esèmpiu in su prèmiu Parodi l'ana dau L'an apremiau po totu s'arte sua in su mundu e issu est abarrau unu pitzocu beru, semplice, bellu, meda bellu, m'est agradau, umile, m'est agradau meda, no solu comente cantante. Custa est un'atra cosa, un'atra carateristica de importu in un'artista, no est sceti.
E poi b'est Elena Ledda, est faende s'istoria de sa de sa musica in Sardigna a mene m'agradat meda meda Franca Masu de Alghero m'agradat meda sa voe e sas canzones chi cantat poite deo comente as leziu a mene m'agradan meda sas canzones de sos populos de su mundu e duncas e cantai in atras linguas puru in ateras limbas m'agradan meda limbas limbas minoritarias però limbas puru non minoritarias Però chi tenzan sonos sonos no comente l'apo a narrer no no normales sonos forsis poite puru nois tenimus in bidda tenimus custos sonos unu pagu guturales unu pagu aspirados E m'agradan meda totu custas limbas. E calis funt is lìnguas chi tui iscis cantai? Po esèmpiu canto in curdo, in armeno, in grecu modernu, però no las chistiono. Tui fais sceti s'interpretatzioni.
S'interpretatzioni, però m'impegno meda poite m'impegno, apo tentu sempre sa sorte chi apo, est po custu chi pentzo, pentzo chi e sa vida m'at dau una diretzione puru in custu sentidu, poite apo sèmpere atoviau zente e apo pòrtziu e apo pòrtziu imparare sa pronùncia, sa limba de custa zente, po esempiu Apo triballau cun unu regista grecu e tando apo imparau bene a pronunciare su su grecu modernu. Apo connotu una una cantante curda, unu grupu curdu e apo imparau bene a pronunciare custa cantzone. Oppure una professora armena l'apo connota, l'apo nau, a mene m'agradat custa cantzone, comente. E tando apo tentu puru meda sorte, sorte però est puru deo pentzo Una manera de sa vida de ti narrere, mira, custa est s'andala tua, sighila trancuilla e vae. E tui candu as iscrobetu custa passione, custu talentu fintzas ca ca tenis, cantus annus teniast tui candu as iscrobetu, poita custu ddu contas in su de cantare o de sas de cantai, ma deo deo fui minore poita in domo sempere mama at sempere isurtau lirica, tenivamus un'arradiu e e però puru sa televisione, sos discos, e deo no l'isco comente mi so innamorada de custa manera de cantare, poi unu tziu meu m'aviat arregalau una raccolta de discos de Maria Callas, cussas arias prus prus importantes e tando apo intendiu custa voe, custa voe e m'est intrada propriu in draitu poite no no teniat una voe solu, teniat sa voe de de sos personaggios e custu m'at m'at colpiu meda, poite non sempere est gai, però issa teniat custu talentu e tando apo iscopertu custu mundu, puru si deo no apo, puru apo fatu su conservatoriu, apustis, però no apo seperau sa carriera, unu pagu, poite sa carriera operistica est una vida meda dificile e depes faere sa sa sacerdotessa de e non podes e unu pagu poite m'agradat a mi a mi fraviare deo totu s'idea de un ispetaculu ite li ponnere usta canzone usta poesia ustas paraulas po po las presentare est una manera diversa poite deo penso s'opera non podet narrer non podet tènnere como oje, in dies de oje, puru si l'at tenta in s'istòria de sa mùsica pro esèmpiu, non podet nàrrere oje a si pònnere, a si a si schierare a si ischierare printzìpios de sa vida de sa de sa sotziedade, de sa de sa polìtica e imbetzes Custu cust'àteru tipu de arte ti lu permitit poite tue podes seperare su chi cheres nàrrere cun sos testos, cun sas cantzones chi iscries o seperas e cun sas paràulas, in s'òpera no lu podes hàere. Poita giai tenis totu scritu, ca est una spètzia de Eh, craru, no podis bessiri de custa, de custu arrastu. E immoi s'acapiat diretamenti a sa pregunta apitzus da, de su tìtulu, poita su tìtulu fait a referèntzia a s'emancipatzioni, a sa libertadi, a, fintzas a s'auto, a s'autenticidadi de sa boxi, intzandus, ita bolit nai po Gisella Vacca, tenni una boxi libera. Beh, tantu po comentzare est puru unu una frase pròpriu liada a sa voe comente tècnica, poite po cantare bene tocat a tènner una voe libera, fisicamente libera, cherzo nàrrere chi totu sa sos muscolos, s'ùnica fortza chi tue depes pònnere est in sos addominales, no in su tzucru o in su gùturu, in sas palas no E tando custu est unu significau, amus a nàrrer, precisu, tècnicu, peroe b'est sa metàfora, poite tenner una voe libera po mene, no est chi l'apo seperau a casu su tìtulu, l'apo seperau poite est a sighire su chi ses, a no ti fagher ingaddinare de, non so, de, no l'isco, de su Tentant de ti de ti hàere pentzare, crèdere, deo so semper istètia una pessone ribelle, una pessone chi no no no at mai crètiu a sa de deretu a sas cosas e tando depo pentzare meda e una borta chi soe cumbinta lu nao puru su chi pentzo no no
No ses in dificultadi a nai cussu no.
chi depis espressai eh, a boxi, po, scriendiddu, poita eh, custu libru... Recitande, ah.
naendelu, no, deu penso eh, unu siat unu dovere de un'artista, un'artista minore comente a mene, eh, prus de sos mannos, chi depan eh, narrer. Eh, E a si piare sa responsabilidade de de paràulas chi iscurtat meda zente in su mundu. Deo hatzo in proportzione a cantu soe minore deo, però sos mannos segundu mene depene chistionare prus prus forte. Iant ddu iant a depi fai E e narai boxi, Gisella, implicat una raxonu no sceti apitzus de sa pròpia identierioridadi, de sa pròpia identidadi, però sa capacidadi fintzas de s'espressai e e sa boxi esti su contraltare, nareus, s'atra parti de s'ascutu. Nosu, fueddaus, cantaus, tzerriaus, e nc'esti sempri, diat essi sempri, calincunu ca s'ascutat. ca s'est ascutendi, mancai, ca s'arrespundit, e tui cumenti ses stètia capassia, capassa de bilanciai, nareus, de ecuilibrai, sa boxi, insandus sa capacidadi de t'espressai, cun s'ascutu, in custu, in custu liburu?
Mira, no, no li so, poita zai apo tentu arrespostas de de personas chi l'an leziu e T'anti donau unu feedback. Eia, importante, eia, puru persones chi non tenent relatzione cun sa musica o su anti est est importanti pro mene, puru sos editores l'an ana decidiu de lu fagher puru si unu, sun in duos e unu de de antis no no s'interessat no no nde cumprendit però m'at nau, a mene m'est agradau meda puru si de musica no no cumprendo nudda, però deo pentzo una cosa semper est importante chi ti iscurtene in s'arte mescamente poite deo nao semper puru dinanzi a unu innantis a unu a un'arbeschidorzu Ti ti benit sa sa sa tentatzione o sa luna prena de narrer de tenner una pessone a a s'ala tua e li narrer mira mira ite bellu ite bellu e deo pentzo chi s'arte tenza bissontzu de de de calicunu chi ti iscurtet e ti bardiet E duncas ispero chi custa cosa siat ecuilibrada, si nono no est un'iscàmbiu ma est una, certo, impositzione, no est su. Beh, cando scrieus calincuna cosa chi podit essi unu liburu, cando tui craramenti scriis una poesia, una cantzoni, cando interpretas una cantzoni, tui no ses sceti ingunis po sa parti, nareus, artìstica, tècnica, ma ses in diàlogu cun sa genti chi t'est iscutendi, poita ingunis nci depit essi una comunicatzioni, sa comunicatzioni passat po sa boxi, po cumenti ti movis, po sa faci, po cumenti ses bistida puru, intzandus custu ponit, nareus, in totu in movimentu totu una sèrie de cosas acapiadas a s'ascutu, a su diàlogu, intzandus. Eja, puru si,
prima 'e totu, custa comunicatzione, segundu mene, depet 'olare intraintu 'e tue, tue depes istionare cun tue matessi e ti nàrrere custas cosas, poite si lu crees tue, Cumbinches puru a sos àteros de sa de s'importàntzia de su 'i ses naende in custu pro su libru ma puru in teatru so naende poite deo no no fatzo mai 'e essire carchi 'osa de mene de artisticu 'i no 'umbincat prima 'e totu mene mene etotu E a pustis, puru si no no est retzia comente mi diat agradare, no no nche pentzo poita nao, a mene, po mene est istètiu importante a la fàere, a l'iscriere. A ddu fai aici, in custa manera, poita po tui teniat unu balori, unu sentidu forti. E s'agatant lìburus medas apitzus de sa boxi, no sceti àmbitu musicali, poita est bessiu s'annu passau, mi parit, ocannu etotu, su lìburu apitzus de Mina, de sa boxi de Mina. Però s'agatant atrus lìburus de filosofia, po nai, de linguìstica, apitzus de sa boxi, ca funt po mei, ca ca sigu, ca ca stùdiu sa boxi in s'àmbitu cinematogràficu, de importu mannu funt una spètzia de referèntzia sempri. E tui ponis, in su lìburu ponis una bella bibliografia a s'acabbu. Bella longa, poite m'agradat a dare 'ussizos, si si unu libru m'est agradau, m'at fatu bene, be sunis libros 'i non sunis propriamente po sa. No, Sunis po sa vida, però deo belle mai fatzo diferentzias intra sa vida, sa vida, s'esistentzia normale, l'amus a mutire, mia e sa parte artistica de sa, po mene sunis s'istessa 'osa e duncas be sunis libros chi m'an formau comente comente pessone e duncas comente artista, poite Semus, sos artistas semus prima 'e totu su chi semus comente pessones, si nono si si non b'at unu unu passàgiu no non serbit a nudda, est una cosa falsa
Craru. E intzandus, sighendi custu arrexonu, cali est, cali est, non nareus, nci ndi funt stètius medas, immaginu, in sa vida tua, però unu atobiu umanu, personali, cun d-una persona o cun prus personas chi t'ant formau, ca t'ant lassau unu marcu de importu in sa vida tua, non sceti professionali, artìstica, ma fintzas personali?
Deo pentzo chi apa a iscrire unu libru solu de sos atòbios de sa vida mia, poite a bortas puru puru una pessona chi apo atoviau po unu momentu m'at m'at apertu una zenna e deo in cudda zenna so intrada e apo iscopertu unu mundu nou e so intrada e e deo apo tentu meda meda sorte, poite maistros E puru maistros 'i no l'issiana de essere maistros po mene, nd'apo atoviau meda, sos maistros 'i lumeno in su libru sunis una pariga bonos e sunis istados meda meda meda importantes po mene, però po esempiu no l'isso pessones chi m'an 'ambiau sa vida no l'isso 'omente si narat unu spartiacque, no l'isso 'omente lu mutire. Po esempiu cando apo triballau cun sos prisoneris de su carcere minorile de Quartucciu medas annos jae, lu nau, lu 'onto in su libru a sa fine, poite m'an imparau unu muntone 'e cosas custos pitzocos E cui deo li depio imparare a recitare, però issos m'an imparau cosas meda meda prus importantes in pitzu de sa libertade, de comente s'intendere sa libertade, no est solu una cundizione, amus a narrer, de vida, si no de de pentzamentu, eia e tando deo tenzo unu muntone 'e zente A 'ie li torrare sas gràtzias po po puru po 'osas minoreddas e e poi sunis diventadas mannas. Duncas no non potzo lumenare insomma bi sunis in su libru sos gràtzias però e appunto appunto unu momentos puru una frase 'i apo intèndiu 'olande In s'istradone una frase i m'at hatu pentzare a carchi ossa e tando so andada. Intzandus custu est unu liburu puru po torrai gràtzias a totu custas personas, maistus, maistas, no sceti in àmbitu artìsticu, musicali, ma fintzas de sa vida fitiana de dònnia dì, ca t'ant formau, ca t'ant fatu arribbai. A cumentzare de sa famìllia mia, deo apo tentu una famìllia chi m'at permìtiu de èssere goi, de èssere lìbera. No fudi istau possìbile si no no a a custa capacidade de de eo chi so cressere dae pilochedda, poita deo penso semper, lu lu lu conto semper poita est una cosa e mi faet puru errìere como, cando deo tenio treg'annos e fui innoi in Casteddu, ando torravo, como a treg'annos No est unu giudìtziu morale su meu, si trucant, si bestint, deo torravo a bidda e aperio sa valìgia de sas bàmbolas, no est chi zoavo, però mi las mi las bardiavo, pentzavo a sa a sa pitzinnia, non tenzo non tenzo nostalgia de sa pitzinnia, però pentzo semper est istètia Puru puru a custu depo torrare sas gràtzias deo, poite in sa pitzinnia deo apo, dae sa pitzinnia apo batiu unu mene, unu muntone 'e sèmenes, puru pro sos ispetàculos mios, e dae 'inde apo apo pigau medas ossas. Imoi etotu sesi preparendi callincunu spetàculu, sesi traballendi a callincunu progetu nou, si podis contai callincuna cosa. Deo non 'onto su i tenzo in sos callàssios, cada artista tenet sos callàssios prenos de sonnos, de progetos, no, po po una po una razone meda particulare, poite deo pentzo chi cando tue tenes S'est comente si narat s'est una una cosa i s'est formande e tando s'est ammanniendi si si una persona puru una persona i ti i ti cheret bene ponet sas energias suas in custa cosa Che diventat àteru, puru si tue no eres sida.
E duncas preferzo a. Ti dda mantenis cuada po tui? No, andat beni. Fiat una domanda aici peregrina. Però tenzo, certu, tenzo, semper tenzo ossas. No li so. Ando an a essire però sempre tenzo cosas. Tue fueddas meda de is scientis de is cursus tuus de sa Scola Civica de Musica de Casteddu, poita fais teatru modernu, fais teatru musicali, intzandus e cali funt Is scientis ant lìgiu, immàginu, su liburu, po fortza, a marolla, obligaus, l'apu iscritu po issos, a su mancu apu cumentzau a l'iscrìere po issos e a pustis est est diventau una unu liburu po mene, prima 'e totu, po m'arregordare 'ie so e po totu poite pentzo, a bortas cando tenzo problemas, ostaculos e pentzo, ma si si ch'apo superau custu, custu, custu, poite non nche potzo superare custu como, torrare a seus a s'istoria tua est e li dare unu valore novu a cust'istoria t'azudat meda in sa vida segundu mene. Cali funt is imparos ca tui circas de trasmiti a is scientis tuus? Poita innoi nci funt fintzas esercìtzius ca podeus fai cun sa boxi, però unu mancai depit essi capassu de ligi sa musica e notas.
Però sos alunnos mios non totu lezent sa musica, però sun is esercìtzios chi deo fatzo in iscola e duncas Los bian e si los
arreordan, los onnoschent gai. Però s'insignamentu meu no est solu un'insignamentu de tècnica, deo deo tento de li trasmitire Àteras cosas chi serbint, deo li nao puru po sa vida, poite sos alunnos mios sunt comente fizos po mene, puru si sunt prus mannos de mene, deo tenzo alunnos de de de cada edade e duncas m'agradat a li a li fagher esempios de vida, de vida poite deo li nao semper, po po cantare bene depes depes bìvere bene, liberu Poita totu est collegau, segundu me, totu est liau una cosa cun s'àtera e tando sos esercìtzios sunt sa parte prus fàcile a sa fine.
Naras, poita deu apu circau de m'esercitai, apustis de custus esercìtzius, però ia a depi tenni una maista po ddu fai, Po mi sighiri poita. Como b'est internet prenu de maistros, peroe non ti poden toare, po esempiu deo nao, unu maistru ti depet puru toare e tue depes toare a su maistru poite depes intendere inube depes respirare bene, po esempiu, sa prima cosa chi nao, mira deo Deo t'apo a toare, non ti spantes poita No, no, certu. a su printzipiu. Cumenti candu faes ginnastica chi ti depint toccai po biri chi ses faendi beni s'esercitziu, in custu casu puru depis cumprendi. Però non semper est est agortu bene sa persona chi tenes a innantis, duncas b'est totu una preparatzioni puru po custu.
Iat essi possibili a si ammostai callincunu eserciziu po sa boxi? No tenzo unu pianu e no est possibili. Peccau. Però m'agradat meda
a su mancu naimus, m'agradat meda a vocalizare su grazie. Grazie poita est una paraula e m'agradat meda. Est bella bella meda.
Deo potzo preare solu naende grazie.

Gratzie gratzie gratzie gratzie gratzie. Gratzias gratzias gratzias gratzias gratzias su poita nc'est prus sa essa sa essa sa ca buca ti ponit unu pagheddu atrochillada sa lingua però si podet aere e si podet puru rallentare certu intzandus ma tue inghitzas aici su cursu fadendi vocalizi nareus no deo incumentzo Istionande de su respiru, poita su respiru est sa base de sa vida e sa base de su antu e duncas potzu partire, puru si in custos ultimos annos po esempiu li pedo semper a sos alunnos mios de mi iscriere una littera in pitzu de sa bò issoro, de sa relazione chi tenent cun sa bò issoro E tando che onnosso sa personalidade sa manera de de issos e duncas mi pozzo mi pozzo ponner innantis de issos comente maistra unu pagu prus consapevole de custu, poita no est no est facile No est no l'isso it'est prus prus difficile si tentare de imparare in un'iscola pubblica poite mi capita puru de de de insegnare in s'iscola pubblica o si est prus difficile a tennere una persona a solas goi e e e e aere un'ispetzie de de a li a li intrare in s'anima poita est ustu a sa chine. Tui ddu naras in su capitulu respirare.
Respirare. Cantu est de importu a respirai. Respirare bene. Respirai beni, ddu naras in d'unu modu corretu, no sceti po cantai beni ma po bivi mellus.
Funt pròpriu is primus lìnias ca podeus ligi de su capìtulu Respirare, bellu meda poita su respiru est su fundamentu de sa vida, cumenti as nau tui, ca est fundamentali po unu chi fait yoga, po nai,
est pròpriu sa base. E non solu, puru po s'iscàmbiu cun s'esternu. Sos prumones e sa pedde suni sos organos chi nos permitini de iscambiare cun s'esternu e duncas sunis sunis totas duas importantes duncas su contattu e su respiru sunis importantes meda. E un'atra cosa importanti po sa boxi est s'igiene. S'igiene.
Custu est s'ultimu capitulu de su libru totu dedicau a cumenti depeus curai sa boxi, circhendi de no dda de no dda fitziai, de no dda imbrutai, poita fintzas a su fumu sa cosa 'e buffai ti fait. E si pentzas po sa vida puru. Po sa vida puru, però custu puru chi unu ci pentzat, Unu mancai non ci pensat ca custas cosas podint tenni unu efetu a pitzus de sa boxi, de sa callidadi de sa boxi e de sa saludi de sa boxi. Certu, poita po esempiu po esempiu su su fumu l'ischimus totus ca faet male a sos prumones po non solu po sa nicotina, po su po su monossidu de carboniu Però s'alcol po esempiu disidratat sas cordas vocales, dunche b'at zente chi bivet prima puru prima de cantare però proite ti dat custa custa ispetzie de de sensatzione de de de essere caente, però ti faet male, ti faet male e tue depes pentzare chi no cantas solu oje o una pariga 'e annos, però est una cosa po meda parte de sa vida. Intzandus unu cumenti e Tom Waits, ca tenit custa boxi. Però la teniat zai puru intzandus si. Prima de fumai, de bufai, intzandus est giai u' atru u' atru talentu suu. No, su maistru meu poi naiat sempre, non tocat a la fitziare sa boche, e naiat, si carchi borta bos fumades puru unu zigarru no fait nudda però però depis sciri candu podis depis buffai meda acua dogna dì puru po sa vida no puru po sa vida sempri esti totu collegau sa boxi esti propriu unu fundamentu de de nosu etotu de sa saludi nosta arribendi a s'acabu Gisella, De custa bella arrexonada apitzus de de su liburu tuu, la mia voce è libera, ddu torru a mostai su liburu, Cenacolo di Ares est su sa domu de imprentas e chi eisi chi nareus essis a depi imaginai unu recital, unu recital apitzus de de su liburu, calis elementus no iant podiu mancai? No no l'isso Poite de s'àteru libru apo fatu unu unu recital, poite fut naturale, poite furent poesias e lu fatzo galoia, l'apo fatu fintzas a unu mese fae, l'apo fatu sulla mia sulla mia carne morbida, poite l'apo Apo piau antzones de su repertoriu meu e las apo liadas cun sas poesias mias e tando est essiu, cun paraulas ontavosas, e tando est essiu una 'osa, custu po narrer sa beridade no l'isso, apo pentzau carchi borta no de antare deo, ma de faer antare sos alunnos mios, però da su puntu de logisticamente est una cosa unu pagu complicada, però non mi serro zennas, deo puru po, po custu. Mm. Beni meda, gràtzias Gisella Vacca. Gràtzias a tue. Est stètiu unu praxeri mannu. E chi abarras imoi cun mei, deu sigu cun sta, cun s'agenda, nareus, sa parti de s'agenda de Novas, poita dònnia puntada de Novas nc'est sa parti principali chi est s'intervista e apitzus sigu arregodendi a su pùbricu de novas cali funt is novas, cali funt is eventus ca s'abetant a partiri de oi fintzas a cida chi 'enit, poita teneus una, gràtzias a Deus teneus in programma eventus medas. Po nai ca custu merì, custu merì etotu a is noi oras, in su ex convento dei Cappuccini de Piaghe, Bibiana Cau Presentat su libru su s'arromanzu La levatrice, Sa levadora, e ddu fait in cumpangia de Vanni Lai. Custa presentada de su libru de Bibiana Cau intrat in su Festival Entula, ca est apariciau de s'assòtziu Liberos, intzandus chi seis in Piaghe o in cussa zona podeis andai a ascutai a is noi oras de custu merì a Bibiana Cau. In s'àmbitu musicali ddoi funt eventus mannus. E poita sempri in Sardigna teneus festival cuncertus, ddu scisi beni meda poita traballas in custu ambitu e scisi cantu cantus cuncertus nci funt in Sardigna in s'istadi. Ddoi est sa de dexannoi editzioni de su Karel Music Expo, ca si fait cust'annu etotu in su Lazareto Sant'Elia de Casteddu, est inghitzau ariseu e sighit oi su cincu e crasi su sesi sempri in su Lazareto a partiri de is otu e mesu de merì cun nòminis de importu de sa scena internatzionali, rock e no sceti rock, poita oi at a sonai Micah P. Hinson, ca est unu cantautore de importu, mannu meda de Memphis, Tennessee, e cras teneus duus nòminis, unu est su duo trip trip hop dream pop de Milano ca si tzerriant Pinhdar e e e pustis ddoi at Bombino. Ddu connoscis a Bombino?
No. Bombino, Bombino est unu chitarrista, eh, unu musicista issu puru ecleticu ca fait musica, issu est nigerinu però de etnia tuareg, ah. intzandus sonat sa chitarra pensendi a is sonoridadis de sa musica de sa terra sua. L'apo a l'apo a est, est bellu meda Bombino, no sceti, est ispassiosu puru, intzandus in concertu Oi e cras in su Lazareto Sant'Elia cun su Karel Music Expo. Po ndi sciri de prus podeis andai in su giassu de su Karel ca est voxday punto com. E si serrat puru sa de trintotto editzionis de su Time in Jazz de Belchidda, custu puru est un'atobiu ca dogni annu Si praxit arremonai, e si serrat oi e crasi cun nominis mannus de sa scena jazz e no sceti mondiali, oi in sa casara de de Berchidda, oi at a sonai Erica Mou, e a pustis September Trio e su DJ set de DJ Cris cun September Dishes, a partiri de is noi oras, e cras sa pianista e vocalist Francesca Tandoi, la connoscis a Francesca Tandoi? Ah no, mi so mi paret de l'aer intendia.
fait una cosa bella cun su contrabbassista Stefano Senni a is noi oras e a sighiri a is dexi e mesu s'eus a ammacchiai poita faint una musica de po baddai John De Leo de Quintorigo ca tenit unu progetu ca si zerriat Jazzabilly e insaras Jazzabilly Lovers intzandus ant proponni totu is musicas de su repertoriu rockabilly rock and roll finzas jazz esti bellu meda seguramenti unu concertu spassiosu e divertenti, intzandus timeinjazz punto it po scoberri custas ultimas datas de su Time in Jazz de Berchidda. E abarrendi in ambitu musicali moveus a Viddalba, poita a Viddalba si serrat crasi s'editzioni, sa de cuatru editzionis de su festival Cartoline Sonore e custa ultima cartolina sonora si portat a ascurtai i Vega Trails ca funt unu progetu chi unit su talentu de duus grandus nominis de sa scena musicali internatzionali, unu si tzerriat Milo Fitzpatrick de is Portico Quartet, sciu chi ti sonat custu nomini, e Jordan Smart de is Mammal Hands. Intzandus po ddus podi ascurtai depeus andai a Viddalba. Eh, lastima non tenner tempus. No, eh. berus.
lastima non podi andai a totus eh. custus e funt sempri in custa propriu dis, est a nai oi, crasi, dominigu, eh, est dificili meda podi poni impari totu is forzas, is energias e s'ubicuidadi po arribai, po lompi totu custus logus. Un'atru eventu musicali ca si fait cida chi 'enit, est a nai su trexi de cabudanni, est il Rock per Gramsci, ca si fait in Abas. Apo puru partecipau una borta. Asi puru pigau parti. Candu fiat candu asi partecipau? Medas annos ca avio leziu, poita b'est sempre un'atore o un'atrice chi lezent una una parti una parti de Gramsci e a pustis b'est su grupu rock. Su cuncertu, su cuncertu, intzandus custa cust'annu sa parti nareus de legidura dda fait Giacomo Casti e dd'at acumpangiai Angus Bit E a pustis nci at a essi su cuncertu ca inghitzat a dexi e mesu, undixi, sempri in sa pratza de Santa Maria in Abas e nci nci funt, live ant a sonai Angus Bit, Gesù Now, Elepharmers e e Saira ca est una band de Bologna, intzandus est una un'atobiu de importu no sceti po sa po sa parti, nareus, culturali, Poita sempri Gramsci est, nareus, sa sa su babbu mannu de custa de custu eventu, però fintzas po s'ambitu musicali. ti praxint is fumetus? Ligis fumetus, graphic novels?
Lezio cando fui unu pagu prus giovana, como non tenzo tempus. Eh, ci funt troppus cosas de fai, berus. De lezere mescamente. Ti cumprendo. Poita po is amantiosus de is fumetus de is Graphic Novels ddoi est custu acabu de cida unu bellu eventu, unu bellu festival ca si tzerriat ca si tzerriat Tesori a fumetti, immoi mi fia bessendi non mi fia bessendi su nomini, Tesori a fumetti ca si fait in Pimentel. Dd'apariciat su comunu de Pimentel paris cun d'un'assòtziu e faint, ponint impari nòminis de sa de s'àmbitu de, nareus, de chi faint fumetus, autoris, autoras de graphic novel de fumetus, faint, apariciant atòbius, mostras e fintzas laboratòrius dedicaus a sa genti chi ddi praxit, ddi si praxit custu custu linguàgiu. Comente chi in Sardigna non b'at nudda, no, tenimus, no in Sardigna nc'est meda, meda, meda, nc'est meda sempri de scoberi finzas in logus piticus, comente Pimentel, su comunu impari cun s'assotziu Assonanze Ant apariciau custa custa editzioni ca ca podeus scoberri totu su programma in su giassu festivaltesoriafumetti puntu it e poita est unu bellu programma arricu meda, si fait in totu sa sa bidda de Pimentel intzandus in sa pratza Funtana, si fait in sa domu Piras, si fait est unu festival itinerante podeus nai po su centru storicu de Pimentel e Letteratura e nuvole est su titulu de custa de custa editzioni. E serraus cun su cinema, poita su cinema puru fait parti de su de su panorama artisticu e culturali de sa Sardigna, ddu scideus beni, tui ddu scisi beni poita as fatu fintzas filmis. E carchi carchi parti in carchi film.
Carchi as fatu La destinazione de Piero Sanna. Treula babbu.
Treula babbu de Simone Contu. In Treula babbu fiat. Puru su de Enrico Pau.

Ti fiast spassiada però po fai cussu filmi? No, semper, est unu est un'isperièntzia puru custa de su cinema meda interessante, puru si pentzo in su teatru siat prus prus beru, no l'isco comente l'ispiegai, però est. E tenes giai una respusta prus prus dereta de su pubbricu, u' atru tipu de relata. No, ma est ma fiat ma fiat meda impressionau custa cosa, poita

No l'isco, in su teatru custu no no sutzedet e e poi b'est una comente una gerarchia meda prus rigida rigida in su cinema e in su teatru non b'est est prus fluidu diferentzias intro a una pessone chi triballat e intzandus mancai un'atra dì eus a fueddai de custa de custa de custas diferentzias e analogias. Intzandus fiaus narendi e serraus cun su cinema poita sa prima editzioni de su Orgòsolo Film Festival s'at a fai in su in sa bidda de Orgòsolo cida chi benit a partiri de s'undixi fintzas a dominigu cuatòrdixi de cabudanni e est unu festival de importu poita est dedicau a is filmis documentarius longumetragius de fintzioni ca tenint sa nareus sa luta sa batalla sa resistèntzia, sa denùntzia comente comente temas printzipales. Intzandus est unu fèstival chi at a portai a s'atentzioni de su pùbricu, de sa genti custus temas ca mancai abarrant sempri u' pagheddu cuaus. Orgòsolo est una bidda meda meda impegnada in custu sentidu.
Est unu fèstival chi tenit nareus, una una banda politica manna e cuncreta, però fintzas custa banda ca podit portai unu messaggiu forti de su puntu de vista culturali e artisticu puru, intzandus est un'initziativa de RTS, de Radio Televisione Sadra, ca est realizada cun su Comunu de Orgosolo, sa Fundatzioni de Sardigna, sa Regioni Autonoma e medas atrus sotzius, medas atrus partner chi formant parti de custa, nareus, de custu progetu de importu, e intzandus in sa pàgina Facebook de Orgosolo Film Festival agatais totu is informatzionis, in luegus nc'at a essi fintzas su programma, e deu torru gràtzias un'àtera 'orta a Gisella Vacca, Gràtzias a tue Miriam, po custa bella, seu meda cuntenta de custa, deu puru, meda, chistionada, deu puru, m'at fatu tropu praxeri e deu si cunsillu su liburu, La mia Voce Libera, de Gisella Vacca, si torraus a intendi cida chi 'enit cun d-un'antra puntada de Novas e intzandus gràtzias, bonu merì, adiosu.